ayiwa jawara media lajɛbaw mali kɔnɔ ani a kɔ kan an ka foli ni waleɲuman dɔn ni barikada bɛ ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ ma ka foli kɛ aw ye ka sanga ni a ye aw bɛ ka an masɔrɔ wagati kelen min na o foli n'o barikada bɛ aw ye ayiwa a bɛ fɔ ko dugubila ka fisa ni laada wuli ye n'i ye anw ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ furuso baro kofɔ wulada in na aw denkɛ ani aw balimakɛ ni o ye mamadu zɛribo ye ni bɛɛ b'a wele ko bako zɛribo ayiwa furuso baro an ye samara sen fila don ka taama i k'a dɔn k'a fɔ ka maa sɛgɛrɛ maa min bɛ a la k'a fɔ ni a dogolen tɛ tɔgɔ bɛ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ i k'a dɔn fɛn min i k'a dɔn eh, madamu tangara ye ayiwa fɛn min ye tanti konate ye ni o ye fanta konate ye bɛɛ b'a wele ko tanti la solution madamu tangara an wulila k'ale sɛgɛrɛ furuso baro o hukumu kɔnɔna na ayiwa furuso baro n'a ko fɔra ka ban i k'a dɔn an bɛ da don furu sokɔnɔnaw ani a kɛnɛmanaw na ayiwa ko kuma man ɲi da kelen da la ayiwa wulada in na an wulila ni ka ale sɛgɛrɛ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ tanti la solution ye an bɛna an da don furu kɔnɔna lahala caman bɛ an ka se ka ɲɔgɔn kalan bawo ko diɲɛ ye kalanso ye a tɛ tonbo tɛ tonbo ma fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ kɛ tonba kelen ye bolodenkɔni kelen fana tɛ bɛlɛ ta ayiwa an bɛ ka wuli ka tanti la solution sɛgɛrɛ wulada in na i y'a dɔn an ka sigi kɔrɔ tɛmɛnen na an kumana fɛn min ye musow ka sabali furu kɔnɔ ayiwa tanti la solution furuso baro wulila ka taama k'i yɔrɔ ɲini wulada in na an bɛ fɛ ka i ɲininka i k'i da don a la bilasira i k'a dɔn o ka se musolakaw ma sanga ni wagati ayiwa furuso kɔnɔ yalama wolomuso ka sabali ani cɛ bonya nafa jumɛn de bɛ a la muso yɛrɛ ye ka ɲɛsin a ka furu kɔnɔna ma ah.
n bɛ foli kɛ eh, aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ ni wula muso kɔni ka bonya eh, muɲu furuso kɔnɔna na a bɛ na ni fɛn caman ye a bɛ na ni denw barikali ye a bɛ na ni furu yɛrɛ barikali ye awɔ
ayiwa tanti la solution muso ka sabali a bɛ na ni denw barika ye a bɛ na ni furu yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ o barika ye yalama anw bɛ fɛ k'a dɔn bawo bi bi in na n'i ye furuko lahala fɔ anw cɛw b'a fɔ ko musow ka sabali yalama sabali a dama ka kan cɛ ni muso la wa walima muso dɔrɔn de ni sabali ka kan cɛ ni yɛrɛ sago ka kan i ka dɔɔni fɔ an ye o fana na. bon sabali kɔni a bɛnnen bɛ cɛ ni muso la. basa cɛ ka sabali muso kɔrɔ o fana bɛ na ni den barika ye den ka barika tɛ sɔrɔ muso kelen fɛ o a bɛ sɔrɔ cɛ ni muso de fɛ aw fila bɛnnen o de bɛ na ni den barikama ye
ayiwa tanti la solution i ye nin kibaruya min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ mɔgɔw nafa kosɛbɛ cɛ ni muso ka sabali furu kɔnɔ o bɛ furu mɛɛn si la a bɛ tila ka denw olu barika ɔ n'i ye a jateminɛ an bɛ don min ko bi furudenw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa sabali yɛrɛ ka sigi a kan k'a tɔnɔ dun o dɔgɔyara bi bari sabalibaa de ta kɛra dusu ye furu kɔnɔ bari n'i ye furu yɛrɛ kɛrɛfɛ sigibaaw lajɛ n'i y'a ta muso kunda muso jɛɲɔgɔn minnu bɛ a balima minnu bɛ sinji minnu bɛ ni muso kɛra maa ye maa min n'a sabalila olu ka dɔ fara a ka sabali kan ni dusufa kuma ye o ti kɛ dɛ nka u bɛ a su ka kɛ dusubɔ kuma de kan bari ni muso sabalila bi bi in na a bɛ fɔ ko karisa e de bɛ k'i yɛrɛ to cɛ in bolo ɔ n'i m'a lajɛ ka ko kɛ ko ye ayiwa k'i ti bɔ nin degun kɔnɔ ɔ a ka ca a la muso ka bilasiralibaa de bɛ muso yɛrɛ su ka bɔ sabali minɛn kɔnɔ o kɛra anw ka bi furu ye n'i ye a tali kɛ cɛ kunda fana cɛ caman bɛ yen nɔ n'i sabalila i muso kɔrɔ furu kɔnɔ yalasa barika ka don denw na i balima n'i sinji n'i jɛɲɔgɔn minnu bɛ olu de fana bɛ tila ka kɛ sababu kura ye ka i fari fa i ka sabali o hukumu kɔnɔ bawo dɔ yɛrɛ ti fɔ ko muso muru bɛ ka i bolo tigɛ ɔ ko karisa n'i m'i yɛrɛ kɛ maa ye ka bɔ i muso nin bolo ayiwa k'i ti don da la bilen o tuma na mun de bɛ e yɛrɛ fɛ k'a fɔ cɛ ni muso ye bilasiralibaa jugu minnu bɛ an balimaw b'o la an sinjiw b'o la an jɛɲɔgɔn b'o la n'olu bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka sabali tiɲɛ an bolo ka sabali k'o kɛ fugaruya ye ka sabali kɛ jigintanya ye ka sabali kɛ sentanya ye ka sabali kɛ ɲɛ jɔyɔrɔntanya ye o tuma bilasira jumɛn b'i fɛ an ka segin b'an sen kɔrɔ ne kɔni bɛ min fɔ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen i man kan ka kɛrɛfɛ kuma lamɛn e ye muso ta k'a ka di i ye i y'a ta pour que i bɛ se ka den barikamaw sɔrɔ i y'a ye wa donc ni e ko k'i b'i teri jugu lamɛn k'i bɛ somɔgɔ jugu lamɛn aa denw tɛ barika sɔrɔ dɛ e yɛrɛ tɛ lafiya sɔrɔ barisa n'i ni muso ma bɛn i yɛrɛ tɛ lafiya sɔrɔ o dɔw yɛrɛ bɛ tagama hali si kan musow fana b'o cogo la filen ni galama mana gosi ɲɔgɔn na e bɛ taa i bɛ taa fɔ i teriw ye ou bien i bɛ taa fɔ i somɔgɔw ɲɛna i hakili la k'a fɔ ko i yɛrɛ bɛ furu barika sɔrɔ i tɛ furu barika sɔrɔ i tɛna den barikama sɔrɔ fɛn dɔw bɛ muso yɛrɛ f'i ka se ka gundo dɔw mara furuso gundo dɔw bɛ f'i ka se k'o mara i ni cɛ dama cɛ ni muso o muso ma se k'o kɛ den barikama fana e t'o sɔrɔ ayiwa tanti la solution ayiwa a fɔra ko fɛn bɛɛ lajɛlen ko fura bɛ a la bana ma wuli k'a dɔn o kunkanko o bɛ kalifa i k'a dɔn furakɛbaaw ma n'o ye labitaniso tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɛnɛyaso tigilamaw diinɛ ko kibaruya ma wuli o bɛ se ka se i k'a dɔn k'a fɔ alimami so tigilamaw ma ayiwa musow ka lahala min bɛ musoya yɛrɛ kofɔ sira fila don kɛnɛmana ani sokɔnɔna an bɔra k'an da don a kɛnɛmana na sisan an ye dɔɔnin ngolongolo olu la kɛrɛnkɛrɛnnen na muso ka sabali ani cɛ ladonjugu ani cɛ yɛrɛ ka sabali ani i k'a dɔn muso ladonjugu i ye dɔɔnin fɔ an ye olu la ayiwa tanti la solution an bɛ fɛ k'a dɔn musoya kɔnɔ sokɔnɔna na yalama taabolo jumɛnw bɛ muso yɛrɛ bolo n'a ka ɲi ka i ka dɔn i jan don a yɛrɛ la k'i mako don a yɛrɛ la olu siraw kan olu damadɔ bɛ i bɛ se ka i da don minnu na k'o fɔ an ye wa bawo gundo caman bɛ Alahu taala bɛ k'olu fana kalifa i la musow ka sokɔnɔna lahalaw la bana bɛ o la ayiwa o n'a ɲɔgɔnna caman de ye i k'i da don dɔ la ka fɔ an ye. bɔn gundo caman bɛ n bolo n bɛ se k'o fɔ musow ye. sisan muso denmisɛnninw walasa e k'i e yɛrɛ i ka se ka entretien k'i yɛrɛ la fɔlɔ n'i sera ka entretien k'i yɛrɛ la furu kɔnɔna na a bɛ na ni i diyali ye cɛ ye bon fura dɔw fɛnɛ b'an bolo barisa sisan banaw ka ca infection o bɛ se ka na ni sababu ye a bɛ na n'a ye muso a bɛ na ni muso eh, tiɲɛni ye ni infection bɛ muso eh, cɛ la ou bien muso la a bɛ na n'a fila bɛɛ tiɲɛni ye a bɛ na ni jiko dɛsɛ ye ɔ a laban yɛrɛ a bɛ don hali denko la bɔn o infection fura ɲuman o bɛ n bolo i y'a ye bɔn musoya fura ɲumanw fɛnɛ bɛ yen i bɛ minnu ta ni o bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni nimisiwasa ye ka furu kɔnɔna na kosɛbɛ.
ayiwa tante la solution i filɛ k'i da don lahala min na bi nin bɛ ka mɔgɔw kamanagan kosɛbɛ cɛ bɛ o la muso bɛ o la n'i ma bana feere i t'a fura sɔrɔ ayiwa fɛn min ye eh, infection ye ni a bɛ wele ko nɛminɛnpo ɔ i ko o fura duman caman de b'i bolo an y'a kibaru mɛn mɔɔw fɛ o de la an wulila ka samarasen fila don k'i yɔrɔ ɲini yalama i bɛ se k'o dɔ jira an na ka kuma a kan an ye dɔɔnin wa n bɛ se k'o dɔ yira o la ka kuma a kan infection fura filɛ infection fura filɛ nin ye awɔ bɔn n b'a di mɔgɔw ma u b'a ta kafemin kuyɛri ɲɛ kelen sɔgɔma ni wula bɔn ni n y'a di mɔgɔw ma n b'a fɔ troisième jour a tigi ka jaabi fɔ n ye barisa hali muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ problème b'u la denko la u taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko bana t'u la mais u tɛ den wolo n'u nana n fɛ ala barika la ni n ye fura nin d'u ma u ka denko bɛ nɔgɔya bon ani nɛminɛnpo hali ni joli de b'a tigi la ou bien hali ni kasa de bɛ bɔ a tigi la n b'a d'a ma a tigi ka taa ta trois jours ni bana kɛra cogo min na a ka jaabi fɔ n ye mais n bɛ min d'a ma a kan ka ka continuer k'o ta o bɛ bana nin bɛɛ faga awɔ
ayiwa tante la solution nin fura min filɛ nin yalama a dama ka kan ka cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen wa walama muso dɔrɔn de ta don a dama ka kan cɛ ni muso ye hali muso kɔnɔma b'a ta den fitini yɛrɛ b'a ta barisa den dɔw bɛ yen olu ni kɔnɔna joli juguman de bɛ wolo bɔn i n'a bɛ wolo i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ mɛn taa ka segin na mɛ i mana nin ta dɔrɔn kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don n'i ye nin ta dɔrɔn n bɛ trois jours d'i ma i ka jaabi fɔ n ye awɔ. ayiwa tante la solution a bɛ n'a fɔ eh, nɛminɛnbo ni o ye infection ye a kɛra cɛ la sa o a kɛra muso la sa o a kɛra denmisɛn na sa o bana don bana min n'a cɛ ka jugu haali o tuma na a mana k'a fasuguya fɛn o fɛn ye. e bɛ tile saba de d'a tigilama ma a b'a jɔyɔrɔ ye wa i b'a wajibiya a tigi ka na a jaabi d'i ma o tile saba in kɔnɔna na ah, o tuma na a kɛra wasa ani taarɛ dan ye yalama tante la solution hali bi an bɛ fɛ ka i ɲininka ayiwa n'an donna so kɔnɔna na ka b'a furuko kɔnɔ i y'a dɔn ko caman bɛ o la mhm. an bɛ fɛ hali bi i k'i da don fɛn dɔw la k'olu fɔ an ye bawo an ye kibaru caman mɛn ka mankutu caman mɛn mankutu min bɛ n'olu bɛ ka diɲɛmaa wasa bi bi in na ala n'i ka wulikajɔ ani i ka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛɲinini sababu bana cɛ jugu minnu bɛ ka mɔɔw kamana gan bi u ka furuw kɔnɔ ka siyɔrɔw tiɲɛ ka siyɔrɔ kɛ hami jugu ni miiri jugu ye ala bɛ ka i ka dɔn nɔgɔya k'i ye i bɛ ka o banaw ka fu siri olu dan na i bɛ se k'i da don o dɔ la k'a fɔ an ye wa k'olu jira an na bɔn furaw caman bɛ n bolo cɛ ni musoya yɔrɔ kan i y'a ye wusulanw bɛ n bolo n'i y'o wusulanw wusu musoya wusulanw de don i b'a wusu cɛ yɛrɛ b'a wusu aa a bɛ na ni nimisiwasa ye kosɛbɛ bɔn jiw fɛnɛ bɛ n bolo olu kɔni olu ye an b'a f'olu ma ko kabako jiw n'i y'olu fɛnɛ utiliser olu fɛnɛ i yɛrɛ bɛ tila ka na jaabi fɔ ni ala sɔnna a ma awɔ a ka ca a ka ca a ka ca fɛnw ka ca i y'a ye wa bɔn ninnu filɛ nin ye n'i ye nin fɛn o fɛn utiliser a bɛ na ni nimisiwasa ye furuso kɔnɔna na a kɔni e cɛ kɔni i bɛ k'i cɛ sago ye ni ala sɔnna a ma ayiwa tanti la solution o de la an ko ten maa ti don fɛn na ten gansan n'i bi don i k'a ɲɛɲini ka don n ka ɲinan na ɔ bi denmisɛnninw sanko anw bi denw an ye furu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ salon dagabana télé écran plat fauteuil marocain ka t'a sɔrɔ furu de hɛrɛ sɔrɔ n'a bonya sɔrɔ o bɛ ɲɛɲini mansaw de senkɔrɔ san'an ka kɛnɛmana sɔrɔ o tuma nin fura minnu filɛ nin ye weleweeleda jumɛn bɛ e bolo ka fɔ muso misɛnw ye yalasa u ka furu ka se ka mɛn si la u kanu ka se ka don u cɛw la u ka se ka furu yɛrɛ labato bawo bilasirali kuma dumanw b'i fɛ ani k'a dɔn k'a fɔ ka fara fara cɛɲɛw kan weleweleda jumɛn bɛ e fɛ ka ɲɛsin musow ma bari nin de ye musoya yɛrɛ ye kunun kana bila bi la nka anw bi denw kɛn bɛ k'a kɛ bolokɔfɛfɛn ye ka sama nanzaraw nɔfɛ fini kunkurun don gansan k'a sɔrɔ i tɛ sokɔnɔna ɲɛ dɔn o kɛn bɛ gɛlɛya ani kɔlɔlɔ da ye bi furu kɔnɔ welewele jumɛn b'i fɛ ka f'u ye Ah, ne kɔni ne b'a fɔ bi denmisɛnninw ɲɛnɛ fura ɲumanw kɔni fura ɲumanw caman u bɛ ne bolo n'i nana yɛrɛ hali i bɛ se ka na a dɔɔni ta k'a essayer ni jaabi min bɔra a la i bɛ segin ka na i ka sanni kɛ barisa fura feerela cayara bɛɛ ko k'a ta ka ɲi n'a ka di i bɛ na n bɛ dɔɔni d'i ma i b'a essayer donc ni min bɔra a la i bɛ na wa fɛn fɛnɛ bɛ n bolo n'o ye kale ye ani parfum ji labɛnnen mɔgɔ mɔgɔ muso minnu bɛ furu la n'u cɛw u cɛw bɛ se ka san kɛ u da tɛ don muso da la dilanko kuma yɛrɛ tɛ o n'i nana n b'o d'i ma i bɛ taa kɛ i bɛ tila ka jaabi fɔ n ye
ayiwa tanti la solution farafina kɔnɔ yan nɔ an bɛ don min ko bi i kɛra kunnawolo ka ɲɛsin ba maliba ma ka d'a kan furumuso minnu tun bɛ n'u tun bɛ ka jigilamisɛnya sɔrɔ ka kɔnɔgan sɔrɔ u ka furuw kɔnɔ a caman de bɛ yen minnu ye wasa ani taarɛ fɔ jawara media furuso baro a ma wuli k'i yɔrɔ ɲini k'i sɛgɛrɛ gansan bawo an ye mankutu minnu mɛn ani an ɲɛ dara minnu kan olu ye wasa bɔ o tuma na an bɛ don min ko bi nin fura minnu filɛ nin ye ni i y'olu jira an na nazara furaw de don wa wala kelen an ka farafina laada furaw yɛrɛw de don ne ka fura ninnu bɛɛ ye farafina laada furaw ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la tubabu fura foyi t'a la a bɛɛ ye farafina fɛnw de ye a bɛɛ ye yiriw de ye awɔ
ayiwa tanti la solution an ye min fana jateminɛ an bɛ don min ko bi nin lawale fɛn minnu filɛ nin musow de b'a matarafa ka caya nka anw cɛw y'a kɛ musow ka fɛn ye ka t'a sɔrɔ n'an y'an janto a la a b'i k'a dɔn k'a fɔ hakilisigi ni basigi minnu don du kɔnɔ anw ko o bɛ tila ka taa laban hɛrɛ la bawo cɛman furu bonya muso ka furu bonya den barika minnu bɛ sɔrɔ furu kɔnɔ o bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jigiya fila ta yɔrɔ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ni o ye cɛ jigiya ta ye ani muso jigiya ta yɔrɔ yalama cɛ bɛ ninnu kɛ wa ka fara musow kan walima a dan bɛ musow dɔrɔn de la i bɛ se k'i da don fana na ka fɔ an ye nin fura nin ye cɛ ni musow ka fura de ye sisan cɛ denmisɛnninw yɛrɛ kilasi cogoya t'u bolo ka sababu kɛ tubabu fura ye ne tɛ yiri filɛ nin yiri tɛ mɔgɔ tiɲɛ o y'a ye wa ni cɛ cɛ ta b'a la muso ta b'a la wa n'i nana i bɛ tila ka jaabi fɔ
ayiwa jawara media kanubaw jawara media lajɛbaw k'aw kunnafoni n'aw mago bɛ tanti la solution ka nin dagabana fura ninnu kelen-kelenna fɛn bɛɛ la a bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ weleli kɛ jawara media a nɛgɛjuru siraw olu sanfɛla la n'a bɛ k'olu ye an ka jabaraninw dugumana na tanti la solution ayiwa degun minnu bɛ an dala an ka duw kɔnɔ bi kɔnɔgan minnu bɛ an dala an ka duw kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o bɛ furusow i k'a dɔn o kunkanko kumaw fɔ alahu taala bɛ ka ale jɔ an kɔrɔ jigi o tuma na tanti la solution an bɛ foli ni waleɲumandɔn ni barikada kɛ i ye ayiwa foli laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i kanuɲɔgɔnw ma ani furuso baro kanubaw ani jawara media kanubaw bon n ka foli bɛ ka taa jawara media mɔgɔw bɛɛ lajɛlen a n'a kanubagaw n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ n yɛrɛ furukɛ ɲuman ye n'o ye sedu tangara ye ani jɛɲɔgɔn ɲumanw ayiwa jawara media kanubaw wulada in na nin kun ye furuso baro ye furuso baro min ni a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taama ka ɲɛsin aw ma i k'a dɔn ka lahala ɲini madamu tangara fɛ min k'a dɔn k'a fɔ fanta konatɛ n'an k'a ma tanti la solution ayiwa ale y'i da don a ka dagabana furaw minnu n'u bɛ ka jigiyaw ta mɔɔw ye an bɛ don min ko bi ayiwa fura ninnu ni aw mago bɛ a kelenkelenna fɛn bɛɛ la a bɛ se ka wuli ka ɲɛsin jawara media o ja b'a la ma a bɛ nin kabako fura ninnu sɔrɔ yen nɔ ayiwa ka laseli ninnu kɛ aw ye wulada in na aw denkɛ ni aw balimakɛ mamadu zɛribo bɛɛ ko ale ma bako zɛribo an bɛ dugawu kɛ ala ka waati wɛrɛ don an ni aw gɛrisigɛ la